grúpa Misneach é. Tá an t-ábhar a bheas dhá phlé aige anocht fíor-shuimiúil agus ba mhaith liom go gcuirfeadh sibh fáilte anois roimh Chiarán. A Chiaráin. Go raibh maith a't, a Bhreandán. Bhuel, go raibh maith a't, go raibh maith ag an lucht eagraíochta Teacht Aniar as an sraith seo a eagrú. Is sraith fiúntach atá ann agus bhain mé an-tairbhe as an dhá chaint roimhe seo. Bhí mé cineál magadh ansin le Breandán níos luaithe go bhfuil mé tar éis ath-ainmniú a dhéanamh ar an gcaint mar bhí mé éadóchasach coicís ó shin ach anois tá mé cineál ar an gclaí. Ar dtús is an óige neamhpholaitiúil a bhí ann ach anois dár ndóigh tá óige pholaitiúil ann chomh maith. So sleamhnán ansin Máirtín. Beidh mé breathnú ar trí théama go gineáralta tríd an chaint, sin, na fórsaí nó gnéithe a chothaíonn meon neamhpholaitiúil nó meon ar nós cuma liom san óige, uimhir a dó, na fórsaí, gnéithe a chothaíonn meon polaitiúil nó meon an ghníomhaí pholaitiúil san óige agus ansin na féidearthachtaí a éiríonn as sin. Dár ndóigh ní. cineál rud, ceist dubh agus bán é seo, ní duine, ní ann go duine neamhpholaitiúil amháin agus ansin duine polaitiúil ar an taobh eile. Is cineál spectrum atá ann ach feicimid é sin mar théama ar aon nós go bhfuil fórsaí áirithe ag obair in aghaidh don óige a bheith gníomhach. Chéad sleamhnán eile, Máirtín? So beidh cuid den stair i gceist, cuid den socheolaíocht ach dhein mé iarracht freisin léargas a thabhairt ar mo thaithí féin ag iarraidh an óige a ghríosadh i dtreo an ghnímh pholaitiúil le deich mbliana anuas. Is ag plé le stát an 26 Chontae a bheas mé go príomhdha, óir is ann atá na Gaeltachtaí suite, dár ndóigh. ach freisin tá an óige sna Sé Chontae, i bhfad Éireann chun tosaigh go polaitiúil creidim, ar an óige sna Fiche Sé Chontae. Ní gá dom ach an tAcht Teanga agus an an Dream Dearg a lua libh. N'fheadar an éireoidh liom fáil chomh fada leis na féidireachtaí ach déanfaidh mé mo dhícheall agus is féidir linn iad sin a lua or iad sin a phlé i ndiaidh pé scéal é. Sleamhnán ansin. So chuir mé tús le caint ar, feicim tá cineál fo-théamaí ansin freisin a bhreathnóidh mé air, de cheann a luaigh mé ach rachaidh mé tríothu sin diaidh ar ndiaidh. An chéad cheann ná an nualiobrálachas, rinne Ben cur síos beacht air seo an tseachtain seo caite i gcomhthéacs na Gaeltachta ach is córas, uileghabhálach é, mar sin, dar ndóigh beidh tionchar aige ar an óige chomh maith. Go bunúsach, is an córas eacnamaíochta atá i réim anois é agus an rud is brí leis ná go bhfuil ról an stáit sa tsochaí ag éirí níos lú ó na 1970idí ar aghaidh. Tá cúlú, tá an Stát ag cúlú ó sheirbhísí poiblí a sholáthar, mar shampla, tá príobháidiú á dhéanamh ar an gcóras iompair, ar an gcóras sláinte agus príobháidiú á dhéanamh ar an tithíocht ach go háirithe. Feiceann tú sa sleamhnán, feicfidh sibh sa sleamhnán ansin go bhfuil saibhreas an haon fán gcéad ag dul i mhéid agus tuarastal an ghnáthduine ag titim. Sampla maith den nualiobrálachas nó an athrú seo a tháinig i réim ó na 1970idí ná an tithíocht. Sna tríochaidí agus sna caogaidí thóg Fianna Fáil fiú na deicheannaí de mhílte de tithe i mBleá Cliath agus áiteachaí eile. Ach níl suim acu é sin a dhéanamh inniu. Ba sna seascaidí faoi Seán Lemass a tharla an t-athrú. roimh Thatcher fiú, cinneadh go mbeadh príobháidiú déanta ar an stoc tithíochta sóisialta agus is as sin a eascraíonn cuid mhaith de na fadhbanna atá againn leis an ngéarchéim tithíochta sa lá atá inniu ann. Anois tá gach rud ag brath ar forbróirí príobháideacha an beart a dhéanamh sa lá atá inniu ann ach dar ndóigh ní dhéanfaidh siad an beart ar an gcaoi chéanna leis an stát muna bhfuil brabús ollmhór le baint as agus tá spéis acu an cineál stoc a choimeád íseal mar tá praghsanna níos airde dá bharr. Mar sin, go bunúsach tá níos mó cumhachta ag an earnáil phríobháideach, ciallaíonn sé sin go bhfuil níos lú cumhachta ag saoránaigh. Mar dar ndóigh caitheann daoine vótaí ar son pholaiteoirí, níl aon vóta acu ar ché bheas i gceannas na gcorparáidí. De réir mar a éiríonn an stát níos lú téann cumhacht dhaonlathach na daoine i léig, na ndaoine i léig. Faoin gcóras eacnamaíoch na nua-liobrálach ina bhfuilimid ní gearrtar cáin i ndáiríre ar na gcorparáidí ach oiread, rud a chothaíonn éagothromaíocht ollmhór a bhfeictear ar fud an domhain agus déantar coinníollacha oibre a ionsaí. Mar sin tá sé an-deacair conradh buan a fháil na laethanta seo agus tionchar ollmhór aige sin ar an óige agus ar na féidearthachtaí atá i measc an óige eagrú go pholaitiúil agus mar sin de. Mar sin, an caidreamh seo idir an gníomhaíocht pholaitiúil agus an córas eacnamaíocht, déarfadh daoine anois cén baint a bhfuil ag an cineál córas domhanda seo leis an Gaeltacht agus le cúinsí polaitiúla an óige in Éirinn. nach bhfuil sin sách teibí ach níl, go simplí, muna bhfuil aon todhchaí ag duine óg i gceantar ar leith, muna bhfuil an stát sásta tithíocht a sholáthar i gceantar ar leith gur féidir le na daoine óga maireachtáil iontu, tá sé an-deacair daoine a mhúscailt, tá sé an-deacair tú féin a mhúscailt chun a bheith gníomhach i gcúrsaí an cheantar ar bhonn neamhspleách. Tógann sé am eagraíochtaí agus líonraí polaitiúil a fhorbairt. Má tá an óige ag maireachtáil i dtithíocht atá ar cíos ar feadh seal gairid, ar chonraithe fostaíochta théarma seasta, agus gan fhios acu cá mbeidh siad ina dhiaidh sin, conas gur féidir leo dul i mbun gníomhaíochta, conas gur féidir leo feabhas a chur ar a gcuid ceantar? Cuirtear go leor ama amú ag cuardach tithíochta, ag plé le tiarnaí talún, ag scríobh iarratais fadálacha ar fhostaíocht. Céad sleamhnán eile. Ar an lámh eile, deir roinnt taighdeoirí amhail McAdam go gcuireann freagraíochtaí an tsaoil, amhail fostaíocht lánaimseartha, pósadh agus clainne is aroile, isteach ar an rannpháirtíocht pholaitiúil, agus feiceann sibh an athfhriotal leis ansin faoi na cineál freagraíochtaí sin. An sampla is fearr de na freagrachtaí a chuireann bac ar rannpháirtíocht pholaitiúil i measc an óige nó i measc, bhuel, i measc daoine beagáinín níos sine, é, ach go háirithe, ná morgáiste. Tá neart scríofa, rinne Ben tagairt do David Graeber an tseachtain seo caite, tá neart scríofa aige sin ar an ghaol idir an smacht, smacht sóisialta, agus fiachaí, amhail morgáistí. Mar sin, is dócha an cheist ná céard é an cineál suímh is fearr ina bhféadfadh daoine óga bheith ó thaobh dul i mbun gnímh, dul i mbun feabhas a chur ar a bpobal, cabhrú le fás na Gaeltachta agus mar sin agus mar sin de. Go stairiúil tá dhá chás ar a ndearna mé féin staidéar ar spéisiúil, na Fíníní óga sa tréimhse i ndiaidh an Ghorta. Tráth a raibh an eacnamaíocht ag borradh agus ag claochlú, ba fhir óga den lucht oibre iad, ach ní raibh siad beo bocht, bhí ceird acu, ceird, roinnt ama saor acu. Ní raibh siad saibhir go leor chun go mbeidís compordach agus dá bhrí sin coimeádach ach thuig siad go raibh níos mó uathu, mar dhea. Chéad sleamhnán eile. Gluaiseacht na Gaelscolaíochta atá atá mé á iniúchadh faoi láthair, sna seachtóidí anois agus sna hóchtóidí ach go háirithe. Is sampla eile é seo. Anois tá roinnt de lucht bunaithe na scoileanna i láthair anocht agus b'fhéidir go n-easaontódh siad le mo chonclúid shealadach ach ón taighde atá déanta agam go dtí seo, ceann de na gnéithe a tháinig chun cinn Cúpla uair sna hagallaimh rinne mé, tá mé ag déanamh agallamh béil agus a bheith ag breathnú ar na foinsí príomha ná gur cineál tráth ar leith a bhí ann sna seachtóidí agus ochtóidí, tráth a raibh coinníollacha oibre réasúnta, níl mé ag rá nach raibh daoine bocht, bhí daoine bocht ann ach bhí coinníollacha oibre réasúnta, struchtúir clainne áirithe ag tuistí óga a thugann deis dul i mbun an obair dheonaí. Cás Baile Munna, Scoil an tSeachtar Laoch, mar shampla. Ceantar bocht dar ndóigh a bhí ann. Theip ar an chineál togra ansin leis na tithe arda agus ní raibh aon seirbhísí ann. Ach bhí an pobal bailithe ann le chéile agus tithe buana acu don tréimhse sin, cé go raibh go leor fadhbanna sóisialta ann. Bhí siad in ann ranganna Gaeilge a chur ar siúl sna hárasáin gach lá agus Scoil an tSeachtar Laoch a bhunú agus club CLG agus mar sin de. Níl 's am an tharlódh a leithéid inniu i measc an óige de bharr nach bhfuil an pobal, úr agus óg, bailithe le chéile in áit ar bith sa Stát. Tá siad scaipthe nó ag maireachtáil i dtithe a thuistí, i seomraí beaga nó i scaipthe in áiteachaí agus ag íoc cíos ard, níl an cineál cinnteacht sin acu. Agus ó mo thaighde freisin, sna seachtóidí agus sna hochtóidí bhí cineál meon agus féidireacht ó an deonachas ann ach chuaigh sé sin i léig le linn ré an Tíogair Cheiltigh. mar bhí ar beirt tuismitheoir dul amach ansin ag obair agus bhí praghsanna na dtithe ardaithe agus tháinig an príobháidiú isteach níos tréine ná. Rud eile a chuireann isteach ar eagrú i measc an óige ná na tuairimí comhcheilge seo atá ag dul thart i measc daoine so cuireann cineál ehm rudaí cúrsaí an tsaoil nó eh cúrsaí ábharach mar dhea isteach ar na féidireachtaí atá ann ach cuireann cúrsaí cultúrtha freisin ar nós na tuairimí comhcheilge seo comhcheilge a díríonns aird an óige san áit mícheart, ag iarraidh a rá gur bréag é an phaindéim scandemic mar dhea, go bhfuil illuminati i bhfeighil an domhain srl. Tá sé beagáinín áiféiseach b'fhéidir, nó ní chreidfeadh daoine é, ach tá 's am féin ó mo chineál grúpa sóisialta féin go bhfuil na tuairimí sin sách láidir. Déarfadh daoine, bhuel, ní chaitheann na daoine sin vóta, mar sin ní éiríonn leis na hiomaitheoirí a chuireann siad chun cinn, daoine i bhfad amach ar an eite dheis, ach is cuid de na daoine nach vótálann iad san agus cuireann siad an chosmhuintir ó mhaith, is dócha, le cineál tuairimí comhcheilge. demagógaí amhail Jordan Peterson ansin. Cuireann sé milleán ar mná agus daoine trasghnéasacha, mionlaigh eile as na fadhbanna doimhne eacnamaíochta struchtúrtha sa tsochaí agus ní maith liom an iomarca ama a rá faoin leaid sin mar is fuath liom é ach tá go leor daoine óga gafa leis an leaid seo. Cén baint atá aige seo leis an Ghaeltacht? Bhuel, má tá siad, daoine óga, gafa le cineál tuairimí den tsórt sin, ag dul síos na rabbit holes seo ar YouTube, níl siad chun a gcuid cineál fuinnimh a chur san áit ceart, an bhfuil? Sleamhnán. Um, Okay sleamhnán ar ais Máirtín. Yeah so dar ndóigh mar a mhíníonn an scríbhneoir agus gníomhaí polaitiúil George Monbiot é, cuireann, tá ár n-aird stiúrtha, ár bhfearg, sna treonna míchearta ansin go soiléir. Conas gur féidir le mná óga agus fir óga, conas gur féidir linne iad a spreagadh le bheith gníomhach ina bpobail féin má tá siad ag cur na milleán as a gcuid fadhbannaí ar imircigh, feiminigh, daoine aeracha, mionlaigh eile, seachas orthu siúd atá ciontach go bunúsach. Céad sleamhnán eile. So tá baint aige seo le titim na gceardchumann, tá, measaim. Tá na ceardchumainn, tá na ceardchumainn dípholaitithe de bharr. an Public Private Partnership a tháinig isteach a chothaigh dlúthnasc idir an Stát, na ceardchumainn agus an earnáil phoiblí. Theip ar go leor scéimeanna poiblí agus príobháideacha i go leor áiteacha ach go háirithe chun tithíocht a sholáthar, mar shampla Gairdíní Saint Theresa i mBaile Átha Cliath, agus tá. an, chuaigh an tAcht Caidrimh Thionscail 1990 a chuir an bac ar stailceanna mídhleathacha mar dhea. Chuaigh sé sin i bhfeidhm ar na ceardchumainn bheith cineál polaitiúil agus radical. An rud a chiallaigh sé seo ná gur thit líon rannpháirtíocht na ndaoine óga sna dreamanna seo mar bhí cineál, mar a deir Ben ansin ina athfhriotal go raibh cineál aicme bainistíochta i bhfeighil ar na ceardchumainn agus go bunúsach tá líon na bhfostaithe atá i gceardchumainn san earnáil phríobháideach, in ollmhargaí, óstáin, tithe tábhairne, áit a bhfuil daoine óga ag obair den chuid is mó, tá na figiúirí sin ag titim i gcónaí agus an-íseal i measc na hóige sna hearnáil sin. Mar sin níl cosaint ar bith acu. Mar sin cuireann sé seo le dípholaitiú an tsochaí mar dhea. Bhí mé ag fóram Peadar Ó Domhnaill ansin cúpla bliain ó shin agus bhí John Douglas, iarcheannaire Mandate, ceardchumann sin a labhairt agus mhínigh seisean gur, bhuel, bhí sé buartha nach mbeadh gluaiseacht na gceardchumann, gur fiú trácht air ann i gceann deich nó fiche bliain. Mar sin, conas, conas gur féidir linn an óige a, a mhúscailt má tá ionsaí á dhéanamh acu ina láthair oibre de shíor. Cén bhaint atá aige seo leis an Ghaeltacht? Bhuel, dar ndóigh. Tá comhlachtaí sa Ghaeltacht, bhí cás RAP ansin i dTír Chonaill roinnt blianta, bhuel cúpla bliain ó shin creidim, go raibh droch-choinníollacha oibre á bhrú ar na hoibrithe ann, oibrithe óige agus go bunúsach cén fáth go bhfanfadh an óige in áit le comhlacht mar sin, go raibh ag caitheamh leo mar sin agus nach raibh aon chosaint acu ón gceardchumann. Rud eile a chuireann, a stiúraíonn cineál an óige amú, nó a chuireann ar mhíthreoir iad, so is ná polaitíocht na féiniúlachta, sé sin an identity politics. Arís tá seo nasctha le dul i léig an eite chlé agus na ceardchumainn i Meiriceá. Ní raibh an eite chlé i Meiriceá in ann buanna

Is é seo go mbíonn dreamannaí ag tarraingt uisce ar a muileann féin, mionlaigh ghnéis, mionlaigh eitneacha, mionlaigh teanga agus inscní ar leith. Dár ndóigh, tá na cearta sin ag dul do na dreamannaí sin uilig ach an rud atá in easnamh ná anailís ar chúrsaí aicmeacha agus cúrsaí cumhachta agus mura féidir leis na dreamannaí sin teacht le chéile agus gluaiseacht níos leithne, a thógáil a rachaidh a thabharfaidh dúshlán don chineál córas eacnamaíochta mar atá, ní réiteofar ceisteanna féiniúlachta ar leith mar a luaigh Ben ceapaim an tseachtain seo caite. So sampla maith ná Justin Trudeau ansin i gCeanada an pictiúr dó. Ansin tugann sé béalghrá mí-ionraic do na bundúchasaigh ach ansin scriosann sé a gcuid tailte trí chead a thabhairt dóibh comhlachtaí cead a thabhairt do chomhlachtaí ola agus mianadóireachta dul isteach iontu chun brábús a dhéanamh. Dar ndóigh ní ceist féiniúlachta í ceist na Gaeltachta nó ceist na Gaeilge, is ceist pobail, ceist. polaitiúil, ceist aicmeach agus ceist chumhachta í. Cuireann polaitíocht na féiniúlachta an tuiscint sin in aimhréidh i measc an óige, creidim. Tá rud freisin darb ainm an curriculum rúnda, níl mé chun mórán a rá faoi seo mar ní saineolaí mé ar an ábhar ach má bhreathnaíonn sibh air ansin, Agus más ag trácht ar an óige atáimid agus na fáthanna a bheidís neamhpholaitiúil is fiú an curriculum rúnda a lua. Is soiléir go leor ón íomhá go ndéantar daltaí sa gcóras oideachais a thraenáil, mar dhea, chun glacadh leis an údarás sa mhargadh fostaíochta agus, bhuel, feictear amach ansin go bhfuil. tionchar aige sin leis an cineál gan chúrsaí, droch-chúrsaí a cheistniú agus mar sin de. Ní gá dom mórán a rá faoin eisimirce dár ndóigh agus cuireann sé sin le éadóchas an óige. Feiceann tú é ar Twitter amantaí agus aon uair a dhéanann an rialtas cinneadh a théann i gcoinne An óige, feiceann tú daoine a rá bhuel sin é, tá mé ag dul ar imirce chun na hAstráile nó áit éigin. Bíonn an teanga ina bpluc acu uaireanta ach bíonn siad dáiríre freisin agus imíonn siad. Tá baill caillte againne i Misneach de bharr na heisimirce. Conas gur féidir daoine a eagrú mar dhea má tá siad a fágáil chun saol níos fearr a bheith acu? Ní féidir. Is fiú smaoineamh freisin ar an uair dheireanach a bhí athrú ó bhonn ann in Éirinn idir 1913-23. Maíonn an staraí David Fitzpatrick, mar shampla, gur thit rátaí eisimirce de bharr srianta a bhí i bhfeidhm le linn an Chéad Chogadh Domhanda. Cothaíodh aicme óg a bhí cineál ag iarraidh saoirse go bunúsach agus gan deis acu dul ar deoraíocht chomh héasca sin. Dúnadh an safety valve a bhí ann sna tríochaidí agus sna caogaidí ar ball, abair. Sin ceann eile. Struchtúr na polaitíochta, tá's a'm go bhfuil mé ag teacht i dtreo an deiridh anois, ach struchtúr na polaitíochta, tá an daonlathas ionadaíoch againn mar a glaotar air anseo. Ní córas é sin a chothaíonn rannpháirtíocht i measc an óige. Cén fáth? Mar tá fíorbheagán daoine atá faoi bhun 30 mar chomhairleoirí, abair, nó mar Theachtaí Dála. Cén fáth? Mar bíonn CV de shaghas ag teastáil uait i do cheantar ar leith. Rinne mé seo, rinne mé siúd, bhí mé bainteach le méid seo eagraíochtaí nó méid seo grúpaí pobail agus sin an bealach a déantar togha ort ansin ar bíonn deineann daoine cineál cinneadh ar an CV sin. Conas gur féidir é dul isteach sa gcóras polaitíochta sin nuair nach bhfuil tú lonnaithe in áit ach ar feadh bliain nó dhó? Agus an easpa oideachas polaitiúil b'fhéidir ceann de na rudaí is mó. Níl aon tuiscint bunúsach ar chúrsaí cumhachta nó cúrsaí aicmeacha. Tá cúiseanna stairiúla leis sin. D'fhorbair mar shampla seomraí léitheoireachta sa 19ú aois, ar mhaithe leis an náisiúnachas, na hÉireannaigh óga, na Fíníní, Conradh na Talún, Gluaiseacht na hAthbheochana agus mar sin de, ach is oideachas polaitiúil náisiúnach a bhí ann agus bhí sin go breá ach i ndiaidh 1922 ó dheas ní raibh feidhm ag an náisiúnachas mar idé-eolaíocht phríomhpháirtíochta, dar ndóigh ba idé-eolaíocht stáit a bhí ann, coimeádach. idé-eolaíocht stáit agus idé-eolaíocht choimeádach ina dhiaidh sin. De bharr forbairt eacnamaíochta deisceart na tíre sa 19ú aois a bhí bunaithe ar thalmhaíocht agus gan mórán tionscalaíochta, níor fhorbair oideachas polaitiúil a bhí bunaithe ar thuiscint aicmeach nó traidisiún láidir cléiteach nó mar a d'fhorbair, abair, i gceantar mianadóireachta sa mBreatain Bheag. ansin. So, sa lá atá inniu ann sa Stát ní déantar ar meánscoil ach an t-oideachas saoránach sóisialta polaitiúil a mhúineadh agus ní déantar mórán de. Feicfidh sibh ón cineál cur síos ansin, Tá cúpla fadhb leis an gcur síos ann. Glaonn sé cineál grúpaí pobail ar an stát, ach ní hé sin atá i gceist leis an stát, sin an sochaí i ndáiríre. An stát ná cineál meicníocht cumhachta agus seirbhíse a phléann leis an sochaí. So ón tús tá cineál easpa tuisceana ansin sa. sa churriculum, ar an syllabus sin, agus ní cheistíonn sé an córas cumhachta, an córas stáit mar iad, cineál, leanann sé leis an rud atá ann. Mar sin, tá daoine óga nach n-admhaíonn gurb ann don aicme fiú, gur féidir le héinne, ceapann siad gur féidir le héinne cuma cé hiad an dréimire a dhreapadh Like that bootstraps ideology seo, rud nach bhfuil fíor má dhéanann duine cineál staidéar bunúsach ar an socheolaíocht. Sleamhnán eile. Cúig nóiméad eile a Chiaráin, ok? Yeah, tá mé beagnach réidh. Rud eile atá ag eascairt as an easpa oideachas pholaitiúil seo ná daoine óga a théann sa seans ar na stocmhargaí. Creid uaim é, tá beirt nó triúr a bhfuil aithne cineál sách mhaith agam orthu agus tá apps orthu, acu ar a gcuid guthán. Is cearrúchas atá ann go bunúsach. Tá greim aige ar dhaoine óga. bíonn siad ag plé le Bitcoin agus na cineál cryptocurrencies seo amhail is gur cluiche cineál roulette iad agus ní thuigeann siad an cineál damáiste a dhéanann an cineál airgeadú ar an córas eacnamaíochta sin. Mar sin, seachas páirt a ghlacadh i ndreamanna polaitiúla, tá siad ag geallghlacadóireacht ar an stocmhargadh. Ní daoine a rinne céim ghnó ar an ollscoil iad seo ach gnáth daoine óga, fir den chuid is mó, atá gafa leis seo mar bhealach chun airgead a thuilleamh. Cén fáth go mbeidís ag iarraidh airgead a thuilleamh? Mar tá. níl aon deiseannaí acu agus feicimid an sampla sin ó Meiriceá Theas, staidéar a rinneadh ar Nicaragua ansin sách spéisiúil. Bhí an óige i bhfad níos pholaitiúil sna seachtóidí agus ochtóidí agus nuair a tháinig na nóchaidí, ní raibh deiseannaí fostaíochta nó gairme acu don todhchaí nó deis acu bheith rannpháirteach i ngluaiseachtaí forásacha ar son na todhchaí. Mar sin titeann siad siar ar an indibhidiúlachas seo. Mar sin, féidireachtaí, bhuel, céard is féidir linne a dhéanamh faoi seo? Bhuel, is fiú a rá ar dtús go bhfuil rudaí ag athrú go mall, go domhanda. Tá daoine óga ag dul i dtreo an eite chlé i Meiriceá, an áit a bhfuil an córas seo ar an áit is láidre. den chóras seo. Tá athrú anseo ag tarlú freisin. Dar ndóigh tá níos mó daoine ag dul i dtreo an eite chlé. Sinn Féin tá na fíricí ansin ar na staitisticí ó na pobalbhreitheanna a rinneadh. Athruithe móra sa tsochaí a raibh dlúthbhaint ag daoine óga acu leis le blianta beaga anuas. Bhí na reifrinn ann agus mar sin de agus briseadh cumhacht na hEaglaise. Tá rudaí ag athrú diaidh ar ndiaidh ó thaobh smacht sóisialta de ar an óige. Braithim féin go bhfuil níos mó gníomhairí óga ná mar a bhí deich mbliana ó shin le linn ré polasaithe na déine. Bhuel, ní nach ionadh mar go ndeachaigh 400,000 ar eisimirce an tráth sin. Ach tá roinnt mhaith slogtha isteach ag dreamanna ar nós na Glasaigh, atá tar éis an feall a dhéanamh arís ar an óige a chaith vóta ar a shon. Is fiú a lua freisin in Albain agus sa Bhreatain Bheag go bhfuil an óige go mór i bhfábhar an neamhspleáchais sna tíortha sin. agus beidh tionchar aige sin ar chúrsaí amach anseo. Agus tá dioscúrsa anseo faoi athaontú na tíre. Mar a dúirt an Cadhnach an áit is treise an agóid, bíodh na Gaeil ann. Ní gá gur agóid go sonrach a bhí i gceist ag an Cadhnach ach áit ina bhfuil na dreamanna is forásaí agus an áit ina bhfuil todhchaí na tíre á phlé agus á chíoradh. Tá Éire Aontaithe á phlé. Cá'il an Ghaeilge sin? Cá'il an Ghaeltacht? Fágfar an Ghaeilg ar leataobh arís muna mbeidh eagraíochtaí agus na Gaeil ag iarraidh an cheist sin a chur a phlé fiú. Agus. Is dócha sin. Críochnóimid ar an bpointe seo. Caithfear líonraí pholaitiúla a bhunú, creidim, roimh gach cineál mórathrú i stair na hÉireann. Bhí. b'fhéidir deich nó fiche bliain de dhreamanna beaga, dreamanna níos mó, ag déanamh an obair ar an talamh, ag cruthú na líonraí pholaitiúla, ag cruthú comhghuaillíochtaí b'amhlaidh sna 1870idí le gluaiseacht na talún sula tharla mórathrú ansin ag tús na 1880idí agus deireadh leis an gcinsealacht talún freisin sna 1890idí. Obair mall a bhí ann ó thaobh meon daoine a athrú ach tháinig sé chun tairbhe ansin ar ball. Sa lá atá inniu ann caithfear leanúint leis sin, caithfear comhghuaillíocht a thógáil idir dreamannaí pobail, forásaigh, dreamannaí Gaeilge, dreamannaí tuaithe, grúpaí mionlaigh, ceardchumainn, páirtithe polaitiúla is araile agus tá an obair sin ar bun. I Misneach a bunaíodh muid. Tugaimid cuairt ar na Gaeltachtaí gach bliain mar mheitheal chun nascanna a chruthú le muintir na háite. Tá daoine againn sa Ghaeltacht ag obair ar na nascanna céanna sin a chruthú. Bíonn muid i dteagmháil leis na páirtithe polaitiúla agus polaiteoirí forásacha freisin chun ár anailís a chur ina luí orthu. Tá baill linn i mBaile Átha Cliath atá bainteach le feachtais tithíochta, ceardchumainn agus mar sin de, baill againn i nGaillimh atá bainteach le cabhrú le teifigh agus gníomhach ar chúrsaí, a bhíonn gníomhach ar chúrsaí tithíochta chomh maith. Agus bímid ag cur an oideachais pholaitiúil chun cinn freisin inár iris Mionlach, Club Scannán an Phiarsaigh, Club Leabhar na Gaeltachta, cainteanna in Áras na nGael agus mar sin de. just tá beimid ag plé seo uilig más féidir leat dul ar aghaidh chuig an sleamhnán déanach Máirtin. Eh beimid ag plé seo uilig agus eh ag ár cineál meitheal meitheal bliantúil ansin ar an Satharn beag seo em bhí mé tar éis tá mé tar éis labhairt faoi líonraí ach bíonn daoine ag rá cén fáth nach dtógann sibh rud éigin coincréideach ón mbonn anuas le bhur lámha, bíonn daoine mar Séamus Mac Seáin i mBéal Feirste a bhí lárnach i dtógáil Bóthar Seoighe agus rudaí mar sin agus bíonn sé ag spochadh asainn uaireanta ach tá ardmheas agam air agus sin na rudaí a bheas á phlé againn. Cén fáth nach ann do eastát tithíochta Gael i gceantar uirbeach mar shampla agus sin é.